Salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu. An karamɔgɔ Alhaji Sheikh Muhammadu Konate mhm. halisa sunkalo hukumu ɲininkaliw don mhm. o la sunkalo tile tan laban hakili la an b'o magɛn na walima tuma dɔ an sera a ma kaban mhm. donc i bɛ se ka mun fɔ an ye a la hakilina jigin na.
bon euh, alhamdulila an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sali caya ala kira kan sallallahu alaihi wasallam an lamɛnbaga cɛman ni a musoman k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala k'an sago d'an ma an bɛ juma de la juma ye dugawu jaabi kalo de ye an k'aw ma k'a fɔ waati tɔw la n'i ye sɔli kɛ ala kira kan a baraji ka bon nka an ko jumadonya fɛ n'i sɔlila ala kira kan i bɛ kɛ komi telewisɔn kira muhamadu sigilen ɲɛ bɛ e la o tɛ kabako ye e b'i sigilen to i ka so kɔnɔ ameriki n'i mago bɛ mali tele la i dan ye ka kɔmani fitini dɔ ta dɔrɔn n'i y'o gosi dɔrɔn i bɛ mali tele sɔrɔ n'i mago bɛ dakar la n'i kɔmani digi i bɛ dakar sɔrɔ n'i mago bɛ makan na i bɛ makan digi i bɛ makan sɔrɔ mɛ e ma taa yɔrɔ la o mɛ e ka tele bɛ panpan na jamana ni ɲɔgɔn cɛ kilo ba joli donc i sigilen yɔrɔnin kelen par commande seulement i mago bɛ jamana min na i b'a sɔrɔ minnu ye kɔmani dilan jɔn de y'olu dilan an b'a fɔ ko ala de y'olu da bon donc ni ala y'olu da ala tɛ dɛsɛ ko la o la an bɛ a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye n'i ye sɔli kɛ ala kira kan i foto bɛ ta ka taa jira kira la fini min b'i kan na i b'i ye cogo min na kira de b'a bɛɛ ye an b'o juma de la dugawu jaabi don don an b'a ɲini ala fɛ an ka sɔliw ala ka caya tiɲɛ don sunkalo tile tan laban ye a dugawu jaabi ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de donc n'a fɔra dugawu dugawu dan tɛ rabana atina fi duniya hasanata o ti dugawu dan ye dugawu dɔ ye hali n'i ye jisuma dɔ di mɔgɔ dɔ ma k'a tigi sun tigɛ a bɛ dugawu k'i ye o o tuma o ye dugawu sɔrɔ sira dɔ ye parce que dɔ bɛna fɔ ne tɛ karamɔgɔ ye bon donc o la ne bɛna dugawu kɛ cogo di i bɛ dugawu k'i fakan na han fulakɛ mago bɛ misi la a ka a ɲini ala fɛ fulakan na ko ala ka misi di yan o ye dugawu de ye o bamanankɛ fana mago b'a ka foro ɲɛni na donc o la dugawu i bɛ se k'a fɔ kan min na i b'a fɔ o kan na mais arajo jɛkafɔ la o don fo ka taa se bi fajiri da na ma parce que weleliw cayara komi an ye émission min kɛ ye an ye sɔli min fɔ mɔgɔw ye faransikaw bɛ ka weleli kɛ jamana jan yɔrɔ mɔgɔ caman bi weleli la euh, surtout euh, docteur mhm. docteur kone euh, ko an ka sɛbɛn ka ci u ma bon ne bɛ u fo dɔrɔn k'u barika da mhm. ka ala fo ka ala barika da parce que ni ala y'i sɔn barika la mhm. ni ko n ko mɔgɔw b'a minɛ sinon sɔli in fɔlɔ tɛ konate ka fɔli ye mais diɲɛ girinnen don a kan Eh, ne ye sɔli in fɔ k'an to yɔrɔ min na ala de b'a dɔn parce que ne ka ne kun degunna n sera n karamɔgɔ fɛ sekina jawara a ye gundo in de fɔ n ye mais tellement que a ɲana ne ma sɔli in ye ne bɔ dingɛ min kɔnɔ ala de b'a dɔn n y'o fɔ a ye n bɔ dingɛ min kɔnɔ ala de b'a dɔn donc o la ne tɛ se ka n sigi ten ka mɔgɔw ye degun na o ye ne yɛrɛ nin dacogo ye quoi sinon n karamɔgɔ bɛ a fɔ ye don min na ko n kana to maa si k'a sɔrɔ mais a fɔra n tɛ n na parce que o ye ne nin dacogo de ye a ka di ne ye diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ bon hali ni diɲɛ bɛɛ m'a sɔrɔ ni ala y'a di ne ma a ma ban mais n'i ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ sɔrɔ e min y'a bɔ i da ko diɲɛ bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ala bɛ hɛrɛ di e ma donc n ye o soli min fɔ ni ala sɔnna an bɛna a sɛbɛ ɲɛ kan an bɛna i yɛrɛ bila i bɛ soli in sɛbɛ youtube kan a ni i bɛna nin bila sisan i bɛ soli in k'a kɛrɛfɛ mais walahi mɔgɔ si t'a ta hami dɔ la ni ala m'a dilan o kama na an b'a ɲini ala fɛ ala ka an bɛɛ ka hamiw nɔgɔya mais nisɔndiya wɛrɛ bi an na tile tan laban in a ɲininen kɔfɛ an badenw fɛ k'a fɔ an k'an cɛsiri an ka sarakaw bɔ ka caya an ka dugawu kalan an ka ko caman kɛ donc hɛrɛ sira kan o bɛɛ kɔfɛ nin ye euh, nin fɛn in garibu tɛ nin sɔrɔ i y'a faamu garibu tɛ nin sɔrɔ ni sababu tɛ an balima dɔ de ye nin camanba ci an ma parce que euh, konate ka hakilina dɔ ni mɔgɔw y'a faamu mhm. euh, sogobilen bɛ mɔgɔ dɔ bolo tasuma bɛ e bolo bon sogobilentigi teri ye tasumatigi de ye n'o kɛra i e bɛna n'i ka sogo ye a bɛna n'a ka tasuma ye a b'a jeni k'a ɲimi bon donc faamuya ka adamaden bɔ dingɛ kɔnɔ ne ye dɔ dɔn a na maa t'a dɔn ka ban mais ne ye dɔ dɔn a na ka gɛlɛya wuli n ye dɔ dɔn o la ka diinɛ lase n ye dɔ dɔn o la bon mais fo jɔn ala ka jɔn dɔw fana de ci ne ma u k'a lajɛ an bɛ nin kɛ konate ye an yɛrɛ ye an balimamuso dɔ de filɛ ka na parce que an filɛ ka nin min kɛ neti kan an bɛn'a bila youtube kan sa diɲɛ bɛɛ bɛn'a ye o bon ni diɲɛ bɛɛ y'a ta fayida minnu b'a kɔnɔ minnu y'a fayida wurudi n'u mago ɲɛna ɛ u bɛ nisɔndiya donc mais est ce que ni lumière tɛ yen est ce que ni caméra tɛ yen ah. est ce que olu sago bɛ sɔrɔ donc n'i ye fɛn kɛ konate ye i y'a kɛ i yɛrɛ de ye an filɛ ka kuma kamera min na an balimamuso dɔ de y'a ci an ma ameriki fatumata donc alihamudulila ale de ye kamera in ci an ma eh, an balimamuso wɛrɛ fana bɛ yen filamuso ah, ale de ye an ka ordinateur ci n'aw tilara baara la sa a bɛ a bila mais o y'a kɛ o yɛrɛ de ye ah? fatumata b'i sigilen to a ka so a mago bɛ konate ka nin fɛn na ni youtube gosi k'a ye i b'a ye o youtube sɔrɔla cogo di kamera dɔ de ye konate filime bon donc n'ale tun ma kamera bila ka na ale bɛ to a ka so ka konate ye cogo min na a t'a ye ten a tɛ fayidaw sɔrɔ bon donc min fana ye ordinateur di an ma u bɛ ɲɔgɔn dafa o kamera b'a ta mais aw bɛ tila k'a bɔ kamera kɔnɔ a bɛ taa don ordinateur dɔ de kɔnɔ k'a baara ka sɔrɔ k'a bila diɲɛ fɛ bon o tuma na minnu ye a tɔgɔ di ordinateur ci an ma fulaw ko u tɔgɔ kana fɔ mais fula kɔni tɛ maa tɔgɔ ye n'u yɛrɛ ko an tɛ fulaw fana fɔ n'an ko misigɛnnaw fana fɔ a bɛɛ bɛ taa sigi fɛn kelen in ma ye donc fulaw olu de ye a tɔgɔ di ordinateur san ka di an ma vraiment ni ampulu minnu filɛ nin ye ni baara kɛra ni lumière dafalen bɛ yen alihamudulilayi an mago bɛ min na kunnafoni na an b'o sɔrɔ ɲamakɔrɔ mosquée yɛrɛ na ne bɛ wajuli kɛ yen lumière ko bi an na alhamdulilayi an balima balontanna ɲɛmɔgɔba dɔ mhm. a nana n fɛ a y'a sɔrɔ mali ni yɔrɔ dɔ tun kan ka jouer mhm. a ye dugawu ɲini n fɛ n ko bon ni ala sɔnna n'aw ma tɛmɛ karamɔgɔw kan mhm. mali bi pase o mali gaɲena cɛ bolila ka na n sɔrɔ so kɔnɔ yan n t'a tɔgɔ fɔ mais a ko konate i bi mun fɛ ne ko bon nin ye mali ko de ye a ye dugawu kɛ mali de ye mali gaɲena donc ne bɛ mun fɛ ne bɛ a fɛ malidenw de ka lafiya o ne bɛ wajuli kɛ yɔrɔ min na ɲamakɔrɔ masatɛrɛnin na n'an bɛ wajuli kɛ an bɛ se ka motɛri naani de sigi min bɛ bila ampili kan ani min bɛ bila limiyɛri kan ani min bɛ bila fɛn wɛrɛw kan projecteurw kan kelen tɛ donc anpulu dɔ motɛri dɔ bɛ faga ka dɔ wulilen to donc n ko vraiment degun min bɛ ne kan o de ye lumière ko ye o yɔrɔ bɛɛ balontanna in ye a ɲini énergie mɔgɔw fɛ u taara compteur sigi ɲamakɔrɔ masatɛrɛni na o yɔrɔ bɛɛ donc ne yɛrɛ k'a dɔn ko bɛ se compteur ko bɛ se ka ɲɛɲini don kelen o de kosɔn relation ye fɛn bɛɛ ye quoi wa nin sɔrɔ bɛ cogo min na alijinɛ sɔrɔ bɛ ten relation bɛ yen n'i taara o sira fɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ alijinɛ kɔnɔ gɛlɛya t'a la sinon dɔw bɛ demande don compteur nɔfɛ an karamɔgɔ san kelen tɛ dɔw ta nɔgɔya mais heure saba ne ta dira n ma bon o balontanna ɲɛmɔgɔ min nana an waleɲumandɔn ni o ye donc toujours an bɛ baara kɛ k'a kɛ anpulu bɛ to ka tigɛ anpulu bɛ to ka tigɛ an balimamuso dɔ a tɛ fɔ a kɔ a bɛ bamakɔ yan de donc a ko cogo bɛɛ la ko fo ka lumière ɲini ka di tuma na an bɛ se ka lumière minnu bila an ka wajuli yɔrɔw la bon a kun ko ko u bɛna kɛ poto ye ka a sigi sigi masatɛrɛni na ne ko non ko masatɛrɛni jamana de don kɔnate kɔni bɛ wajuli k'a la mais ni jamana ɲɛmɔgɔw mago jɔra a la kɔnate bɛna kɛnɛ jɛba dɔ ɲini ɔ n'o y'a sɔrɔ kɔnate ka anpulu tɛ se ka bɔ ka taa o yɔrɔ ninnu na n k'a bɛ gɛlɛya a k'a kɛ anpulu ye minnu bɛ se ka baara kɛ donc an bɛ se ka yala ni minnu ye ni wajuliw bɛ an b'u placer ala sɔnna an filɛ ka nin baara min kɛ sisan n b'a dɔn mɔgɔw bɛna le lumière ye ka ɲɛ anpulu in kelen mɛnɛnen de filɛ nin ye donc kan de bɛ ka enregistrement de bɛ ka kɛ o la sisan nin ampoule in kelen de mɛnɛnen filɛ bon a nana ni nin carton caman de ye tellement faamu de parce que nin den naani naani de bɛ carton kɔnɔ bon a nana ni a naani ye et puis ko a tɔ bɛ kɔfɛ bon donc o la a tɔ bɛ kɔfɛ anpulu in de filɛ an kɔrɔ nin donc anpulu in ɲɔgɔnna caman de nana bolo ka na di an ma eh, a kɛcogo ɲuman na ninnu tɛ dumuni ye ko kɔnate b'a dun kelen ne bɛ tila kuma na sisan a bɛ taa diɲɛ fɛ bɔn diɲɛmɔgɔ de bɛna ta ye bɔn kɔnate mana nafa sɔrɔ a la cogo cogo o b'a sɔrɔ olu fana ye nafa sɔrɔ a la donc o la an bɛ a fo k'a barika da ka tila ka bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye sɔɔni n bɛ segin a kan

an karamɔgɔ dɔ ye n wele ko konate don an ko ahan a ko n bɛ sukaro sɔngɔ ci i ma n ko ala ma n ko an ka wurudili in jɔ fɔlɔ o ye waa bi seegin ci n ma après dɔ ye a tɔgɔ ye di waa kɛmɛ ci n ma ɛɛ trois heures de temps kɔnɔ ne ye n ka ziyara wari bɛɛ sɔrɔ k'a ban yɔrɔnin kelen mɛ komi bɛɛ n'i ka baara don parce que ne konate bɛ se ka n ka juru bɛ ala la n t'o dogo ne ma deli ka kalo kɛ du in kɔnɔ yan dutigi tɔw denw bɛ boli ka sin u ma mɛ ne taw tɛ sin n ma parce que o ni ne ma deli ne bɛ diɲɛ kɔnɔ diinɛ lase la donc o la ni ne mago bɛ fɛnnin dɔ la ala bolo n k'a fɔ ala nin kɛ tan o man ka se su ka wurudili ma donc o la fayida in filɛ nin ye komi kuma cayara a nɔfɛ mɛ i b'a sɛbɛ k'a bila nɛti kan i b'a fɔ a kɛbagaw ye fana u ka dugawu kɛ an yɛrɛw ye an bɛ nin baara in na a man di dɔw ye hali don karamɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko olu bɛ balo sɔrɔ fɛn minnu na ko ne b'a bila fu la donc n'o karamɔgɔ sina n'u ye konate sɔrɔ u bɛ n kunu o to ala ma an bɛ dugawu kɛ lelatul kadiri fana a bɛ sira la bon minnu ye bonyaw kɛ ka samaw kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye eh, ɲanga an b'i yɛrɛ fo k'i barika da k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ asalamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu